ị wụrụ onye ọdịnala Igbo ị ga na-asọ nsọ ị na-asọ nsọ ọ ya wụ ime ọdịnala Igbo ma ị naghị asọ nsọ forget it and nsọ and cleanliness cleansing is all wrapped together is all wrapped in one form ị wụrụ onye na-asọ nsọ ị ga na-edosa onwe gị ọcha maka ndị mmụọ na-asọ ihe mpịtọ angels forbid anything that is unclean that is filthy ị wụrụ onye ọdịnala igbo ị ga na-asọ nsọ maka na mmụọ na-alike ebe dị clean that's why m ji na-ekwu okwu ị chọrọ ime ihe ọdịnala eh, ị ga-awụ onye na-asọ nsọ gịnị wụ nsọ n'ala igbo emegidekwala mmadụ ibe gị hmm? emekwala itikwala aka na abọshọn ihe ọwụla wụ nkwafu ọbara wụpụ aka n'ime ya hmm? edinakwala nwunye mmadụ hmm? agbakwala izu imegide mmadụ ibe gị anọkwala n'ebe a na-agba izu imegide mmadụ hmm? ma gị na onye ahụ dị na mma ma gị na onye ahụ dị na mma itikwala ọnụ na ihe a ga-eji kwuo ka e kwugide mmadụ ma o megide mmadụ izu ọjọọ ọwụla a chọrọ ịgba iji egbu mmadụ iji emegide mmadụ itikwa aka don't be part of that ọ ya wụ nsọ hmm? ị wụrụ nwoke apịtọkwala ụmụ mmadụ agakwala na-epick girls na-ehi with them ọ na-ebute ụchụ ọ na-ebute ọrịa agwụ this is all the things we are preaching about it's not it's not high life it's not good don't be um sleeping with girls ị wụrụ nwa okorobịa na-alụbeghị nwaanyị ọ dịhaala gị mkpa ee eh? gaa gaa kwụọ ụgwọ isi nwaanyị lụrụ nwaanyị dosa n'ụlọ hmm? before gị alụọ nwaanyị plan ya very well na nwaanyị a na o nwe ihe ọ ga-eme don't just keep a woman at home hmm? ka gị na ya na-agba mbọ let you guys to be together and work together for a purpose ọ ihe i kwesịrị ime ị wụrụ onye ọdịnala Igbo ọdịnala Igbo adherent eh? wụpụ aka na ihe ọwụla wụ mpụ na arụrụ ala ebe ọwụla a chọrọ imegide mmadụ ebe ọwụla a chọrọ ịrụ arụrụ ala ma a chọrọ iwepụ ego na-awụghị um, ihe gbasara ọha eh? ma e nyere gị ihe ka gị kee don't be part of

it will go a long way of opening doors for you ị wụrụ onye ọdịnala gbalịa na-asọ nsọ gbalịa na-emepụ aka gbalịa na-achụ àjà if you can be able to understand all these things I'm listing you will be successful gbalịa na-achụ àjà enwere any monthly rituals a na-eme mm, ọfọ a na-agọ in a group or nke ị ga-agọ n'ikike isi onwe gị ma ị chụọrọ chi onye ụwa gị um, àjà ma ọ ị chụọrọ ndị ichie gị àjà be part and parcel of these things it opens doors once in a while i gbuoro chi gị once in a month i gbuoro chi gị ọkụkọ ma ọ gbuoro ya ebune ma ọ gbuoro ya ewu anyhow your capacity ruru once ị na-eme ị ga-ahụ open doors people ga-asịkwa na ị gwọrọ ọgwụ ego but ọ open doors ka anyị na-ekwu ka anyị na-ekwu okwu ya here maka na ọ wụ ụwa ego ka anyị nọ n'ime ya na hmm? so asị m onye ọ wụla na-ele ihe mgbasa ozi a ihe ọma ị ga-emere m wụ share this video and also subscribe to my channel mm? subscribe to this channel and let's keep doing the good works mm? ya gazie